Pokambatu akuti Vitumbiko Mumba azimangidwamangidwa ndipo azipitisidwa mma police ochuluka mma prison ochuluka mu dziko lino la Malawi. Kumenekoko akumana ndi anthu kenako nkumapangabe za chifundo zake ngati monga mmene akuchitira. Kumati zoona za chifundo ndi kumangidwa zikukhala bwanji? Iyayi akutitu Vitumbiko Mumba ujatu ku Lingadzi anapita kuja. Kuteroko afuna athandize wina aliyense amene anakhala naye mu cell. Ndetu kulitu kulipira ma lawyer kutino apange cover milandu yawo yonse. Kuzapezeka kuti kuwapasanso ndalamanso za business nso eeh. Tifotokoze motere nkhaniyi ikunena kuti Vitumbiko Mumbatu atakagona ku Lingadzi police station kuja, mu cell yomwe anagona sanamugonetsemo yekha iyayi. Mmenemonsotu kuteko munali anthu ena 5 amene anamangidwa. Pa anthu 5 amenewowo munalinso kamwananso kali mugulu la anthu omangidwa. Nanga si ananso a masiku ano mphulupulu kwambiri. Nde chomwe chachitika nchonotino Vitumbiko Mumba atatuluka I think nthawi imene anali kumene kuja kuija anali busy ndithu kucheza nawo anthu aja nanga si mu cell bwanji inu munapezeka bwanji kuno ah zinali motere motere motere motere. Nde enawo iyayi ife nde tilibe olo lawyer sitingakwanise zanizani amangokhala mmene muja muli ku mu ma cell aku Lingadzi police station nde iyeyo Mumba atatuluka anapita ku nyumba tsopano ndikukalingalira zoti anthu aja ndingathandize motani kodi ndingowasiya chonchija nde pamene wapezeka zonotino wapangano zilinganizo zonena kuti anthu aja alipilire ma lawyer nde watengano lawyer wake Khwima Mchizi ndikunena kuti akayimile anthu aja pa milandu yawo Ndiye kuti anthu tikukamba za anthu 5 tu. Pa anthu 5 amenewo tikunena panopa akuti anthu awiri apatsidwa kale ma bail chifukwa cha Vitumbiko Mumba zimene wachita. Khwima Mchizi uja anakamenyera nkhondo anthu awiri aapatsa kale ma bail koma akufuna onse apatsidwe ma bail atuluke kuphatikizapo kamwana kajanso kamafunikira zoti katuluke Belo akapatsa koma yalephereka chifukwa cha surety, chikole, paja belo ija imafunika ikhalenso ndi chikole eti, kuti kaya mutipatsa kaya ndi nyumba kaya ndi chani choti tigwiri mutigwirizitse nde mwana uja atenga kuti chikole wapezeka zoti walephera anakali momwemo nde kuti mwatsala anthu atatu nde akunena kuti apanga zothekera atulutse anthu onse aja, akatulutsanso nde kuti akapatsano ma 200,000 wina aliyense kuti no mwina mwake no akayambe ma business aka asa, asakapalamulenso akapita kunjako akakhale ndi zochita zina zake at least kampamba koyambirapo zina zake zilitu motero malingana ndi loya wa amenewa Vitumbiko Mumba Khwima Mchizi watsimikiza kuti zomwe zikuchitika ndi zimenezi zinthu izizi no zapangitsa anthu ochuluka kunena kuti a- amangenso na Vitumbiko Mumbawo mwamangenso amenewowo mukaamanga nde kuti no mwapititsenso ku ndende ina kaya ndi police station ina akakhalenso mu selo ndi anthu ena mmene momo kuti akamvenso nkhani zawo mwinanso nkuwathandizanso chonchi ndiye tamaamanga manganitu zimene anthu akuchezerana mmasamba a mchezo mu nkhani zake ndi zimenezo ndithudi tingakambe chani kodi Zimene akupanga Vitumbiko Mumba it's something positive, ndi chinthu chabwino ndukhulupilira kwa anthu amene akulandira mathandizo amenewo, mwaiona anthu amene akutulutsidwawo, ngati amene anamangidwawo ndi kuti anamangidwa mwina kutinso analinso osalakwa, I think nde ndi chinthu chabwino kwambiri kuti no kwa iwowo akhala akulandira what we call justice, akuthandizidwa mwa njira ina yake. Eti, fa pali ena ake apezuka ali mu selo muja koma anangonamizidwa koma ndi osalakwa. Nde kuti akhala ngati athandizidwa anthu amenewoo. Komano the other side zimene timapanga zimakhala ndi positive side komanso the down side. Nde tatchula positive side zomwe ndi zinthu zabwino zomwe tinganene kuti no apopo ayitha Vitumbiko Mumba mbali imeneyoo. Kukawathandizanso ndi ma business anthu kukawapanga empower kuti akapita kunja kuja asakasokonezenso. Koma the down side of it ndi yonena kuti fans ijaso tisaiwale zonena kuti sinakangofika ku chitokosi kuja yayi, yakafika fa kuti no yapalamula, mwaona? Nde its part of also kutulutsatu zigandangaso tikuzipitisa mu society. Pali chifukwa chimene no anthu aja amati akamangidwa amakasungidwa mu ka selo kena kake, confined there, kuti asatulukemo fa kuti no akatuluka akasokonezaso ku society, mwaona? So tiasunge muselo muja apite ku ndende akapangidwe rehabilitated nchifake ndende zijazo si kumalo olangira anthu yayi ndi malo othandizira anthu kuti asinthe kuwakonza ee that's the spirit there tikawakonzakonza ngati atheka abwererenso ku society akachite bwino komano ma guy awawa sanakonzedwe iyayi. Mwayiona sanalandire kale zigamulo fa ukuku ndi kuti tikukambatu zaku selo tu ukuku ndiku selo chabe sanakafike even ku prison ee mwaona judge akakagamula milandu yawo amayenera apite ku prison ngati ngolakwa ngati ngosalakwa amasulidwe nde that's the down side there of course ma belowo sizikutanthauza zoti milandu yawo yatha ikhala ikupitirabe judge akakawagamula adzapezeka zonena kuti no tsopano aah landira chigamulo chawo. Kodi ng ndi amfulu? Adzamasulidwa. Ngati si amfulu adzakhala akupita ku ndende. Nde this is the down side of it eti. Nde panopa tikhoza kumaona kuti yeah milandu yawoyo sinathe komano by the fact yonena kuti anthu aja akubwezeretsedwanso ku society zimapezeka kuti zikukabweretsa zisokonezo zina zake. Anthu awawa ndi onena kuti no ena awo mwina anaba, ena anapanga chani. Anthu amene anaberedwa aja, anthu amene analakwiridwa mu society aja, kodi mukuona ngati no azikawaona motani anthu amenewa akawaonanso mu society? Aa anthu awa tawamangirira, anamangidwa tinawagwira, tinawapuntha kumamoti tiawotche tinapezeka zoona kuti apolisi anawaletsa, anapita kumene kuja. Kumene kujako apezeka zoona kuti no. akhalako only 1 week akutulukako zikukhala bwa? chikuchitika nchani? ah there is something fishy nchifukwa chake tizingopunthatu anthuwatu ndikumathana nawo tokhatu. tudabwa nazo kuti no kapena pali chinyengo china chake anthu sazamvesese zonena kuti anthu amene ajawa atulutsidwa pa belo kapena chani chani. ziyembekezo zawo zinali zoona kuti anthu aja akuyenera akapezeke ku ndende chifukwa choti analakwira anthu nde zimapangisabe kuti no anthu ena ake azikwiyaso. tiperekano a good example yomwe inachitika ku Blantyre ndaiwala msika wake koma anthu amene mmakhala kumeneko ngati mungamvere mukhoza kutikumbutsa mu comment section msika wake ndi uti no kunali chairman wina wa pa msika umenewo kupezeka zoti chairman yo anapanga chani kaya anapezeka kuti wapha munthu kaya mwaiona Eh, panali ma case ena awa anapha munthu pa chairman pansika nde unapezeka zoona zoti anamutenga kukamusiyano ku polisi anthu amafuna kumupha anthu okwiya pansikapo apolisi anamulanditsa ndikukamba zakuti wamangidwa anali ku polisi kuja safe kumene kujako nkumalandirano chilango chake kumene kuja kumadikira milandu yake chani chani nde kaya anapanga deal yotani apolisi mutulutseni Munthu uja ndikukapezekanso nde kuti pa msika paja ndikumakagulitsa zinthu pamene paja bwinobwino. Aaa munthuyu anapha munthu pa msika panopa analakwira lamulo apezeka bwanjinso pa msika panopa moti akhale ali ku ndende. Mukudziwa chani? Fanzi inakwiya inamugwira ndikumupha. Mwaona? Fanzi inakwiya ndikumugwira ndikumupha. Zomwe zikutanthauza zonena kuti munthu uja analuza moyo chifukwa choti mu society muja amaona kuti no olo zilango olo ndi zaka zomwe sanathe nkomwe zaka munthu watuluka kale. Aaa nde ife nde tingogwiritsa ntchito malamulo mmanja mwathu so that's the down side of it kumubweresano anthu ajaso ku society kumene anthu amayembekezera zoti anthuwa amayenera akakhala akulandira zilango sopano akutuluka akupezeka kuti no lamulo silukugwira ntchito nde tiyeni tiligwiritseni ntchito tigwiritse ntchitotu basitu mphamvu mmanja mwathu tizitengere mmanja mwathu kodi no zikamachitika ngati mmene zinachitikira pa case ya munthu uyuyu tizakhala pasi ndikuma blame ano anthu akapeze kuti amu a a a amupha ngati mmene anaphera munthu amene tikunena chairman wa pansikayi ee anthu akakapeze kuti ayamba kulandira zilango zina zake poti anthu aona kuti aa polisi sinathandize apa tithane nawo tokha kodi izakhala nde kuti no blame ya anthuwo Nde thats the down side of it komano the positive side ndi yomwe takamba ija yeti eyaa sitikambabe za mbiri umadzakhala ngati aa iwe nde ukufuna uzikhomelera anthu asamatuluke chani chani eh, anakapezeka bwanji kumeneko anakapezeka bwanji kumenekoko nchifukwa chani anthu ena sanakapezeke kumeneko anakapezeka kumeneko for anaphwanya malamulo so akuyenera akumane ndi lamulolo Etu, ine I'm not against kuti iwo azituluka chani mm-mm. koma lamulo ndi limene liziwajaja iwo ayi mmenemu ndi mmene zikuyendera tiuzeni maganizo anu ino mukuiona bwanji nkhani imene so controversial tu he yosokonekeranso mwa njira ina yake ukati ugwere saidi yawo kuoneka ngati oyipa ukagwera saidi yawo kunso kukhala ngati oyipa kuti ndiye uyima pati tiuzeni maganizo anu mu comment section koma kumatiuzanso molemeza maganizo anzathu akuti